Bungwe lija la WHO, World Health Organization, anthu amene amayang'ana nkhani zokhudzana ndi umoyo pa dziko lonse lapansi ndi zonena kutitu atamandiratu Malawi kunena kutino ikuchita bwino kumbali yokhudzana ndi za umoyo. Akuti kuli tima program tinatu timeneno bomali laonetsetsa zonena kuti mwina mwake tikhale successful. ayitu ndipo tikuwaona anduna athu azaumoyowo akutitu musa- musanena kuti malawitu kapena kumana kuti baloyi madalitso baloyi ndi amene wapanga zimenezi koma muzina kuti profesa atu kutakotu apm utu ndi amene ana- apangisa zonsezi pakamba zoti apm so zikunkhudza bwanji so anyways koma tifotokoze kuti atapanga achieve zotani kodi okay ndekutitu Mmene takambira, World Health Organization ndi zoti yatamandira Malawi chifukwa choona tino akuti pali kusuntha makamaka muma area osiyanasiyana, mumagawo osiyanasiyana. Akutitu Malawi yakwanitsa kupanga hit the 95, 95, 95 hiv goals. Yaa, iyitu ndekuti ndi Eya, tingati ndi bwanji kodi? Ndi masomphenya onena kuti zikuyenera ziziyenda motero, akuyenera akwaniritsidwe, ndipono Malawiyo yakwanitsa masomphenya amenewa. Akuti masomphenyawa ndi 95 95 95 HIV goals, zomwe zikutanthauza zonena kuti 95 oyambayo akuyimirano tsopano Amalawi amene ali ndiye kuti anakhudzidwa ndi matenda amenewa a hiv ndi zoti 95%.

95 akudziwa 95 akulandiranso mankhwala ndiye kuti 95 wachiwiri 95 wachitatu ndi onena kuti ndiye kuti pa amalawi 95 amene akudziwa zimenezi amene akulandira mankhwalawo amalawi 95 iso ndi amene ndiye kuti chani akwanitsa ndiye kuti no mankhwala aja kuti no apange control uh, kachilombo kaja kuti mwina mwake kasachite kuwapanga affect mpaka nakuwakhudza kuti mwina mwake azikhala ndi akudwala mwakayakaya Nde kuti kachilombo kaja kapondedwano tsopano papa. Akapondelera pondelera a Malawi 95 amenewa akapondera kachilomboko kuti kasatenge mphamvu mwa iwowo. Kutanthauza zonena kutino akumwa mankhwala mwa dongosolo bwino bwino china chilichonse chikuyenda bwino bwino and life imangoyenda mwa normal mujamu osati kumati akakhala adwala dwala iyayi koma nde kuti thupi lawo likupanga control bwino bwino. chifukwa akutsatira ndondomeko zake bwinobwino. Ndiyetu pamenepapa ndiye kuti masomphenya okhudzana ndi 95 95 95 hiv goals ndionena kutitu amenewowo ndoti akwaniritsidwa kunoku ku Malawi ndipo zikuyenda bwino. Ayi, I think ndi zabwino tikambe, mm, ndi zabwino tidzikamba izi, nzabwino kwambiri izi eh. Fatu m'mbuyomu zinalipo nthawi imene tinkaluza anthu ochuluka kwambiri chifukwa chonena kuti anthu samadziwa kuti no status yawo ndi yotani komanso mwina mankhwala kunalibe ndi zina zoterozo anthu anapululuka m'mbuyomu koma panopa ayi ndoti ndikuti zili bwino tiyamiketu pamenepo eti kuchoka apaso ndizonena kuti tu WHO World Health Organization bungwe limenelo ndizonena kuti no latamandiranso Malawi kunena kuti no yakwanitsatu kuteko kuchepetsatu ndekuti imfa za azimayi amene ali oyembekezera amene mwina amatisiya ali oyembekezera kapena apo nthawi imene akachira kukwanitsatu kuchepetsa mpakana hafu yake ndithu kuichep kuchepetsa ndi hafu ngati m'mbuyomo zimachitika kuno kuti mwina timaluza amalawi a a azimayi 10 nthawi yoti no a yokachira komanso mwina nthawi yoti ndi oyembekezera kumaluza azimayi 10 panopa kuti ndekuti amene akumatiuza kuti kuluza mwina ndi azima- azimayi 5 5 onsewo akwanitsa kutani Ku- kupulumutsidwa ndithu the being able to be saved eti kuchipatala kuja kumakwanitsa kuwapulumutsa amenewa ayi zili bwinotu pamenepo ya akuti maternal death imeneyi ndithu kuyichepetsa zabwino kwambiri anyways sizokha zonse yayi bungwe limeneli lapanganso ndekuti layamikiranso malawi kunena kutitu akuti takwanitsa ndekuti makamaka kubaya katemera wa polio kwa ana okwana 6.6 miliyoni eh, sorry nditchulaso ndi, ndi, ndi nambalayo tisangayisokoneze kuti tikuti 6.6 miliyoni ya ana akunoko ku malawi akwanitsa ndithuditu kubayidwa katemera wa polio zomwe nde kuti ndi zabwino chifukwa chani akhala otetezeka kuti asadwale nthenda imeneyo ya polio. M'mbuyomutu katemera ameneyo asanabwere, anthu anapululukanso tukambatu zaka zapitazo ndifake mpakana zinakhazikitsidwa zoti mm afunikano kunotono ana azibayidwa katemera ameneyi cholinga chonena kuti mwina mwake matupi awo azitha kumamenyana ndi kanthenda kameneka kasatani kasakhudze nde akuti malawi takwanitsa kulembetsa ana okwana 6.6 million ayi zabwinotu kwambiri izi izi nde zabwino izi i know kuli mipingo ina yake amakana iya osabaya katemera iya ilipo eh? Eh, ana osabaya katemera koma ana nde kumadwala iya ayi, imafunika zonena kuti anawo azitetezedwa zina zitu zikhulupiriro zina tikumaziona zikuchu zikhulupiriro zizikhala zotipititsa ku moyo wabwino eti fa moyo wosatha uja roma ina uziyambiratu panopatu kukhala ndi moyo wabwino ndekuti kwinakonso ukakhala mmoyo wosatha osati no panopa tife kenako tiziti tikakhala ndi moyo wosatha pamene tinayi nkutheka kuti tingatha kuzipanga control zinazi Hey, anyways, akukambanso kunena kuti kunkhani yakatemera yomweyi malawi sikuchita bwino kwambiri kuyitamandira ati kunena kuti no ndi kuti no ana okwana 94% akunoko ku malawi akumapezeka zoona kutino akubayidwano akatemera aja ama amaonjezera chitetezo cha mthupi aja amabaya ana akali ana aja e, wina ayesa amabayidwa pa, pa mkonopa mpaka kachidindo kamadzapezeka kuti katsalira pamenepa e, akuti no ana okwana 94% akubayidwa katemera ameneyo yemwe amatchedwa kunena kuti no DPT3 vaccine ndipo tu ameneyo amateteza ku nkhani zokhudzana ndi diphtheria kuzabweranso nkhani zokhudzana ndi whooping cough kutsokomola kumeneko komanso ndekuti tetanus tetanus Izi matenda zimenezi akuzidziwa ndi akuchipatala ife sitikuzidziwa komano mungodziwa zakuti chitetezo chimakhala chakwera mthupi nde kuti ana aja samadwaladwala samapangidwa attack ndi matenda wamba komanso akunena kuti ana okwana 89% ndizonena kutino akupezeka kuti akumalandira ndekuti akatemera awo oyamba

Eh kwatero ndekutino anthu oyang'anira za umoyowo tikukambatu za mama Madalitso Baloyi eh he abwera kudzaipatsa moto kunena kuti iyayi izitu osamangoti Malawi muchita bwino muchita bwino izi ntchito za apm tu ndi ndi apm tu apangitsatu zonsezi kuti zizithekatu chifukwa chani apereka utsogoleri wabwino amatitsogolera bwino amapereka ma directives a- ma directive abwino tapitani mukapange chonchi mukapange chonchi mukapange chonchi umenewo nde utsogoleri wa masomphenya awo umenewotu eh, eh, mama mama mukufunatu basi kapena mufuna mutamikidwe kwa profesa anyways magaye nkhani ndiyonena kutitu ndekuti akuti apm anapanga anapanga sign executive order number 2 yomwe no nde kuti inkalamula zonena kuti no malo onse makamaka m'masukulu m'misika mukhale mabini oti muzitayidwa zinyalala ukhondo pena paliponse ndipo no zimenezo tazikumbukira nthawi ija kunali zochitika za bungwe lija la Beautify Malawi lija analiyambitsa mayi Gertrude Mutharika lija, ee anasainadi ndithu executive order kunena kuti clean pena paliponse muzipatala china chilichonse kuti tipewe tisamalimbane ndi kunena kuti yayi ti- ti- ti- ti- tipange lija de- ta- a- a- awa- awa alandire mankhwala awo a- a- akhale mankhwala mm, mm, tizilimbana zonena kuti tipewe kuti asakafike nkomwe kuchipatala asadwale kuti akafike kuchipatala iyayi

Tikuyenera tiyikeno ndondomeko zabwino zonena kuti zikhale zokhalitsa makamaka ku nkhani zokhudzana ndi za umoyo eya kuti mwina mwake tiyike kaya ndi ma investment abwino zipatala zabwino eeh mankhwala azikhalamo mzipatala china chilichonse kutino zinthu zizitha kumayenda bwino ndithu.

mabungwe amenewo enawo anapeza kuti asiya kutithandiza ena anachokachoka kuno nde zonsezo zikukhudza ndekutitu makamaka nkhani zokhudza ndi zaumoyo kunoko ku Malawi anyways what can we say ngati anthu akunja akuona kuti ifeyo tikuchita bwino ndekuti zili bwino pamenepo mm? ayi it is well eh, zili bwino pamenepo it is well eh? tiziyamika basi apa aliyense agwire gawo lake bwinobwino muzipatalamo tiyeni kugwira mozipereka kuti no mwina mwake graph imene tayitenga izi ipitirebe kukwera isagwe pasi kaya ndakuboma kugwiranso ntchito molongosoka kuona kuti no zofunikira muchipatala zipezeka ndipono anthu azikhala a thanzi labwino a health nation is a productive nation dziko limene ndekuti lili la thanzi ndi dziko lomwenso limapita patsogolo akuti